Nde atolankhani mumvere izi. Akuti akapanga ka research adzinena kuti Peter Mutharika akutani kodi? Akuwina. Anachita kena dzana aona anthu sanamvere. Nde apitanso kwa anthu aja nkugwirizana ndi anthu ena akunja alowa pansi nkufufuza ati asokoneze a Malawi ati Peter Mutharika angawine.
kafukufuku akuonetsa kuti anthu akufuna peter mutharika pozindikira kuti sakufunidwa mcp yalemba ntchito maejenti mavuto onse ali mdziko muno maejenti amenewa akuzungulira kumalimbana ndi apm the most powerful politician at the moment udf mcp utm akumakamba za munthu ameneyo zoona zake pa ground amalawi atopa ndi chakwera ndiye timanena kuti ngati chipani chikulephera kudzudzula nyasi za bomayi asayembekezere voti pa 16 september inu simunaone manganya wangodzudzula chakwera kumatu kutchuka kuposa atupele komanso kabambe umamutu 16 september
ndi amene timadziwa kulemba tikakafika pa bokosipa tikangoti chani 2020 Tonse Alliance imatiuza kuti apm alephera thumba la simenti 3500 amapezeka paliponse lero simenti 45000 komanso akusowa ndikoyamba kumalawi kuno kumasowa simenti posachedwa mumva kuti machesi akusowa chifukwa mu nthawi ya dpp zimene timaziona kuphweka pano pali chitsulo cha ndege mbewu ya chimanga amagawa mwaulere chakwera kugulitsa 100,000
akuti akapanga ka research adzinena kuti peter mutharika akutani kodi akuwina anachita kena dzana aona anthu sanamvere Nde apitanso kwa anthu aja nkugwirizana ndi anthu ena akunja alowa pansi nkufufuza ati asokoneze amalawi ati peter mutharika angawine nde ndimati ndiyankhule ndi atolankhani muuzane uko muchita kafukufuku wa pa tebulo mupangira zonse nulidziwa ndiye mukaona masurvey akulosera mutharika victory is not a joke tambala nayenso afuna chimanga ma mp a chakwera ku southern region akuuza anthu akavotere apm zimene ndikunena pano si nthabwala john bande ku blantyre illyas karim ku chikwawa piro karim ku nsanje susan dossi ku chikwawa mark botomani ku zomba onsewa amathandizidwa ndi chakwera koma misonkhano yawo akugulitsa apm akudziwa kuti malonda a chakwera ndi osatheka 2025 akugwisa ntchito chimanga ofuna kulowa ku parliament komabe anthu akumeneko musamale
kuno kwa mpango lero kuna mwayi maningi chifukwa ndikoyamba kuti mumve kuti damiano akulonganji
taona ku Nsanje Southwest constituency mcp inaika candidate Eurita Ntiza anawatuluka ndi kuima independent atazindikira kuti ku Nsanje tambala wakuda alibe chance amene ali ndi chikoka kuderalo Walter Nyamilandu a mcp apanga plani yofuna kumugwetsa akuchita fandi nzake wa Nick chakwera francis damiano achakwera akumugayira ndalama zakuba wapangira kampeni cholinga chawo akufuna kugwetsa Walter Nyamilandu chodabwisa china akutenga ndalama ku mcp koma pa ground akumauza anthu ndine mwana wa dad
mwina anango akulonga kuti wa damiano abwera mochedwa abwera bwanji mochedwa adali kupi osati kuti anthu akulonga kudandaula yakumane akudabwa sitepo ine poyambirira ndikafuna kuwadzayimira tayi
ku Nsanje kungotchula chakwera sungawine ambiri akugwisa ntchito apm kuti apeze mpando ku parliament mkulu ameneyu francis damiano amacheza ndi mwana wa president akuthandizidwa ndi Nick chakwera mumba komanso chimwendo pa ground wafika ngati wa dpp koma kangowina apita ku mcp komabe Nsanje southwest constituency whether like it or not akutenga ndi Walter Nyamilandu akuluakulu omaliza 16 september osalakwitsa mukafika mchipinda chovotera mukatenga ballot paper mukaonapo satana ndi maejenti ake osakhala nawo bize maso anu ayang'ane chimanga mukachonga pamenepo ndiye kuti black box yapezeka fetereza simenti zidzatsika mtengo anthu adzakhala ndi chakudya chokwanira ngakhale tambala akufuna chimanga tinaziona 5 years chimanga kumasowa komanso kudula tambala anamaliza kujompha ndi mbewu yomwe ulendo uno gemu ndi chimanga akuluakulu history is the best teacher